faransi tɛ fɛ ka bɔ mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma maliyɛnw bila ɲɔgɔn na tɛ a kɛɲɛlen b'o de la tɛntɛn à l'heure actuelle donc il est prêt à tout pour que se k'o de kɛ pour assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuhu la famille j'espère k'aw bɛ hɛrɛ la n'aw bɛ hɛrɛ la dɔrɔn an fana bɛ hɛrɛ la basi foyi t'an na alhamdulillah voilà donc bi an nana pour que information dɔgɔmani dɔ de d'aw ma information nin bon ça porte sur le mali donc ne la miira la ne ni aw an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko o lon na eh, mali ye eh, faransi sanba conseil de sécurité de l'onu la eh, a y'a sanba mun y'a to a y'a sanba conseil de sécurité de l'onu la parce que tɛntɛn à l'heure actuelle eh, mali gouvernement o de ye gouvernement de transition ni asimi goyita bɛ a diriger la u ye jate minɛ bi k'a fɔ ko mali kɔnɔla la bi faransi bɛ yen pur ka ji hadisiw de dɛmɛ ani mali guwɛrɛnaman ɛsipiyɔn paseke n'i ye jate minɛ yɛrɛ sama na u la ba laban minnu y'a la n'u a ta kɛra parilen ji hadisi ba ninnu fɛn o fɛn wula posɔn ɛkizati de sɔrɔ puru ki se k'u a ta kɛ jahadi ninnu wula posɔn ɛkizati de sɔrɔ sari posɔn mun y'a la n'u ye a ta kɛ wulibali dɔn

donc il y avait quatre armées françaises mun y'a lɔn a sɔrɔla base nin kɔnɔ est-ce que tu vois et mun y'a lɔn a sɔrɔla et tɔgɔ ni jihadistes ninnu kɔnɔ parce que après les combats jihadistes minnu y'a lɔn u blessera u ye dɔ sanba Niamey pour que t'u furakɛ Niger donc o furakɛli kɔnɔla la u y'a sɔrɔ quatre armées françaises de bɛ yen mun y'a lɔn olu yɛrɛ u ma laban kɛ bɔ a ra u sara dɛ vois donc o fara faralen ɲɔgɔn kan donc ani mali kɔnɔla la à l'heure actuelle eh, u ni eh, faransi hali troupe laban mun tun tora yen eh, faransi la base laban mun tun tora yen eh, mali y'a bɛɛ labɔ n na miira fana aw b'a karama k'a fɔ ko barkhane ni armée français ni union européenne fan kelen tun y'a former eh, n'a bɛ na yen pour que mali dɛmɛ bon presque u ye 9 ans kɛ n na miira la aw b'a kalama k'a fɔ ko récemment nin na eh, asimi n'a la gouvernement u ye u labɔ mali kɔnɔla la c'est à dire a bɛ komi u y'u gɛn est ce que tu vois donc o bɛɛ digilen bɛ françaisw la bi eh, parce que tɛntɛn n'i ye jate minɛ faransi la foyi de tɛ mali la mun y'a lɔn bi a bɛ se kɛ mali espionner ou bien a bɛ se kɛ eh, désordre bila mali la donc n'i ye jate minɛ an na video dɔ kɛra ka tɛmɛ yan sur les 49 soldats ivoiriens eh, an tun y'a fɔ ye an ko ko eh, 49 soldats ivoiriens nin eh, mɔgɔ wɛrɛ fana na eh, miiraya tɛ ni faransi tɛ parce que an y'a jate minɛ afrique mɛra déstabiliser la tɛntɛ an b'a fɔ ko faransi de bɛ afiriki déstabiliser faransi de bɛ afirikɛnw bila ɲɔgɔn na faransi de bɛ afirikɛnw faga mais n'i y'a jateminɛ faransi yɛrɛ bolo tɛ sɔrɔ a kɔnɔ mun de b'o kɛ parce que a bɛ sɔrɔ afiriki yɛrɛ kɔnɔla la ee afirikɛn denw dɔw bɛ yen mun y'a lɔn olu ka ca farafinw ma mais tubabuw taara k'u dan est ce que tu vois parce que ne moi je peux pas comprendre comment peut-il se faire que e ye mɔgɔ fin de ye ne ye mɔgɔ fin de ye ne ni e bɛɛ ye jeli kelen e bɛ mɔgɔ wɛrɛ la miiriya mun na o bɛ na ka marifa d'e ma e bɛ na pour ka ne faga an yɛrɛ k'a jateminɛ dɔrɔn o de y'a to yan'an ka fɛn fɔ faransi ma fɔlɔ an bɛ fɛn fɔ an yɛrɛ de ma fɔlɔ an jugu fɔlɔ afirikɛn jugu fɔlɔ ye afirikɛn yɛrɛ de o la kuma ko ni maa fɔra mɔgɔ ye k'i k'i jugu bɛɛ faga n'i m'i hakili to n'i tilara faga la n'i nan'i sigi i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko balima t'i la parce que i b'i balima bɛɛ faga fɛ donc ne la miiriya la afiriki an jugu fɔlɔ ye afiriki de ye après faransi ye tentative mun bɛɛ kɛ pour k'u se ka mali e coincer a kɛɲɛ na parce que u y'a lɔn dɛ hali u la embargo nin kɔnɔla la n'a fɔra k'u ka mali mara ye mali bɛna force dɔ de force interne dɔ de labɔ a yɛrɛ la force interne mun y'a lɔn a bɛna afrique de l'ouest jamanaw bɛɛ dan u taara f'u y'o de faamu u ye embargo wuli ka bɔ mali kan maintenant embargo wulilen ka bɔ mali kan hali récemment embargo wulila ça ne fait même pas deux mois comme ça ee juru min bɛɛ tun bɛ mali la embargo nin kɔnɔla la kununkɔ kununkɔ mali ye juru nin bɛɛ sara foyi t'a la tuguni tu vois i yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ là-bas c'est exceptionnel donc ten tɛ mali la président de bɛ mun y'a lɔn il est prêt à faire face quel que soit les circonstances donc o kɔnɔla de la nag nin kumakan ninnu commencera ka yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan comme n y'a fɔ aw ye ɲa min depuis les 49 soldats ivoiriens o kɔnɔna de la barkhane représentant mun bɛ mali la yen donc ale ye affirmation kɛ a la compte réseaux sociaux la k'a fɔ ko ee ee c'est à dire ivoirien fɛnkɛ minnu tagara yen soldat minnu tagara yen ko ils ne sont pas venus c'est à dire de façon inaperçue c'est à dire u ma na k'a fɔ ko maliyɛnw t'a kalama ko maliyɛnw b'a kalama ko c'est juste u b'a fɛ ka polémique de caya yɛrɛ k'o de y'a to n'o tɛ u b'a kalama

donc n na miiriya la maliw tagara o de la f'u y'a lɔn sisan faransi b'a fɛ k'u espionner de est ce que tu vois donc d'après u y'a fɔ n y'a mɛn faransi b'u espionner kan et puis il donne des soutiens au groupe djihadiste donc o lɔ na eh, eh, a y'o o fɛngɛ ninnu de dossier ninnu de ta ɲɔgɔn k'u fara ɲɔgɔn kan et puis u ko avec des preuves à l'appui u y'olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa conseil de sécurité de l'ONU la pour k'u se ka France eh, porte plainte ale a kɛ an bɛ mun mɛn la dun yɛrɛ o la kuma fɛn mun bɛ ŋunu la n'i m'i hakili to a bɛ dɔn dun kɔnɔla de la an bɛ mun mɛn la ale a kɛ dɔn ko mali ko lɛpere a paseke sɛ bɛɛ ye su wɛrɛ ko faransi bɛ mun na a kɛtɔ kɛ ta k'a la jamana ni faransi mɛ a dabila lɛpere a yɛrɛ a b'a répondre ɲa de o de ye avion minnu bɛ espionneli kɛ sanfɛ n'u y'a minɛ u bɛ u bɛ u b'a lajigin u b'a lajigin ɲa de a tɛ komi u b'a la atterrir forcé mais kisɛ de b'a lajigin duguma donc n'o dun kɛra o de kɔrɔ fɛlɛ ils ont répondu à l'appel bari France b'olu ɲini na de donc n'o dun kɛra rek eh, o ye guerre daminalen ye Mali ani France cɛ donc comme n y'a fɔ aw ye ɲa min à l'heure actuelle président bɛ Mali la mun y'a lɔn il a compris les enjeux et les stratégies a ka kekun dɛ est ce que tu vois donc a y'a lɔn pe à l'heure actuelle n'a y'ale ok a ni faransi bɛ don en guerre tɛ n'a dun ni faransi donna en guerre o kɔrɔ man d'a la donc a bɛ mun de kɛ à l'heure actuelle a bɛ témoinw de ɲini fɔlɔ témoinw ninnu bɛ sɔrɔ ɲa de o de fɛlɛ conseil de sécurité de l'ONU ye tɛntɛn a ye mali a ye faransi sanba yen une fois ko a ni faransi tagara yen donc duɲa bɛɛ bɛ bɔ a kalama donc tɛntɛn an b'a kalama ale fana allié kuraw b'a bolo c'est des alliés de taille te ne jateminɛ na allié ni ani faransi a bɛ komi deux blocs de don c'est les soviétiques et, et, et comment dirais-je l'autre là et, et l'OTAN l'OTAN o de fana filɛ faransi ani amérique la allié est ce que tu vois donc olu de ye OTAN ni former et, et

tɛ bi bi ne jateminɛ na a bɛ komi mali ni irisiw bi olu kɛra ba kelen fa kelen de bi parce que hali o lon an y'a jateminɛ hali o lon na an y'a ye de irisiw la perezidan vladimir putin a ko il est prêt ka investir mali la dans toutes les domaines est ce que tu vois a ko bi tɛntɛn maliyɛnw haju bɛ coopération fɛn o fɛn na a pɛrɛlen bɛ puru k'u dɛmɛ a la a ko dumuni ta mafan de don transport de don a façon façon après a tilara ko etc etc donc etc etc ni a bɛ se k'i faamu donc ni mɔgɔ ko i ye trois points de suspension o b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen minnu y'a lɔn a tɛ fɛ k'olu fɔ donc o ye armement ni fɛn wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw o trois points de suspension ninnu mɔgɔ tɛ se k'a dan yɔrɔ lɔn armement bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko wɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ coopération wɛrɛw ni dɔ wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ donc o de kama la bi an bɛ se k'a fɔ bi mali il a un peu les conscience tranquille parce que bi bi n'a ni France donna guerre la bi d'après a taara déclaration ni kɛ eh, eh, Nations Unies la eh, n'a ni France donna guerre la bi il sera protégé donc o guerre ni an bɛ Ala fitala dali de dɔrɔn a kana kɛ n'o tɛ le Mali sera protégé mais aw k'a lɔn fana le monde sera déstabilisé parce que a bɛ kɛ guerre de mun y'a lɔn c'est entre deux camps deux blocs est-ce que tu vois Russie ni Français donc a bɛ kɛ comme

donc ni en grosso modo bi eh, nin de bɛ yen bi eh, comme an tun y'a fɔ aw ye ɲa min faransi n'a y'a sen don jamana o jamana kɔnɔ eh, a tɛ bɔ o jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ko dɔ kɛ donc bi bi o de nɛgɛ b'a la faransi tɛ fɛ ka bɔ mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma maliyɛnw bila ɲɔgɔn na tɛ a kɛɲɛlen b'o de la tɛntɛn à l'heure actuelle donc il est prêt à tout pour ka se k'o de kɛ pour ale bɛ se k'i to mali la ɲa min de façon naturelle